Bi ye sibiridon ye avril-kalo tile tan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni setelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na eh, jɛrɛ min n'a bɛ to ka kɛ n'u ko a ma ko session ordinaire ale baaraw bɛna eh, dayɛlɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ eh, min ye avril-kalo ta de ko don n'u ko a ma ko eh, session d'avril 2026 ayiwa a bolodalen bɛ ka bila tɛnɛ avirili kalo tile tan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka ɲɔgɔn lajɛrɛ so min bɛ yen n'o ye eh, CICB ye ayiwa so min bɛ yen n'o o tɔgɔ dalen bɛ jeli baba sisoko a bɛna kɛ yen nɔ de nɛgɛ kanɲɛ tan ni wɔɔrɔ wagatiw la halisa an bɛ to ni eh, jamana kunkanko kibaruyaw ye mali la yan nɔ a jirala k'a fɔ min ye sefawari eh, miliyari naani ɲɔgɔnna O de labɛnnen bɛ ka bila min ye eh, samiya natɔ in kɔnɔ walasa ka se ka eh, sanji ka eh, tiɲɛniw kunbɛn ɲinan san 2026 o kɔnɔna la. Bamakɔ yan nɔ ɲɔgɔnye dɔ bolodara avirilikalo tile tan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taji eh, doni ka bɔ ani minnu bɛ don n'a ye jamana kɔnɔna na u ka eh, ɲɔgɔnye in kɛra sababu ye ka min ye tajiko doni an ka jamana kɔnɔna na ka fura caman sɔrɔ a la. Jumadon avril kalo tile tan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ min ye eh, jamana ɲɛmɔgɔ ye général d'armée asimi goyita ale ye marɔko olu ka lasigiden min ye naser eh, burita ale ye o bisimila nana o ye mali ni marɔko ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnyaw a bɛ don o hukumu de kɔnɔna la Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kunnafoniw kan kunnafoniyaw ye a jira k'a fɔ ko min ye marɔku ye ale filɛ nin ye ka min ni a bɛ fɔ min ma ko avm ale ye o ta k'o bɔ min ye maliden minnu bɛ n'u bɛ eh, marɔku jamana kɔnɔna na ɔ ka sɔrɔ min ye eh, kalan ta sira n'o ye eh, burusiw ye o kɛmɛ saba k'o ta k'o di mali kalandenw ma u ka se ka taa kalan kɛ marɔku jamana kɔnɔna la Nin waleya ninnu tara point de presse dɔ de senfɛ min kɛra kunun o juma avril kalo tile tan san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ. Diɲɛ wari marasoba min bɛ n'o ye Banki Mondiale ye, a filɛ filɛ nin ye ka baara belebeleba dɔ eh, sigi sen kan, baara min bɛ yen nɔ ni baaraɲɔgɔnya don min bɛna tɛmɛ jamana damadɔ, Mali b'a la, Burkina Faso, Niger, ani e, Tchad olu ni e, ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ san 2026 ka taga bila san 2031 na diɲɛ e, wari marasoba n'o ye banki mondiale ye a ka nin nafolo kasabi min bilalen filɛ nin ye sen kan a bɛna don ɲɛtaga baaraw de la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko burkina faso ale jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min ye dugukolo ye n'o ye tɛrɛnw ye o dagalen tɛ bilen ka di jamana ka den wɛrɛ ma n'o ye etranziw ye burukina ale dugukolo sanfɛ i b'a fɔ kibaruyaw b'a ɲɛfɔ cogoya min na n ne bɛna an sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmarali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la